haleluya amen ndewonu ndị ọma na-ege ntị na-anụkwa n'onu m aka m bụkwa nwaada ada emecheta esi m na Judgment and Transparency Ministry bịa bịakwa ije a ọzọ anyị ga na-ekwukwa genye na ndị be anyị anụ mkpu anyị na-eti ka anyị wee nwee ike gbapụ ya ọsọ wee mee ihe Chukwu chọrọ ka anyị mee ka anyị wee nweta ndụ wee kute ume kedu ihe anyị na-ekwu maka ya anyị agwabugo unu ihe banyere ozi nke chineke sị ka anyị zipụ ndị igbo inye anyị nnwere onwe nke sitere na obodo a na-akpọ biafra ọkwa ya ka anyị jikwa bịa ọzọ ka anyị na-akọwakwa ya ka unu wee nwee ike ghọta wee sonyere anyị ka anyị wee mee ihe chukwu chọrọ gịnị ka anyị na-ekwu maka na ndị igbo bụ ndị a na-akpọ oku a onye ọbụla bụ onye igbo na-asụ asụsụ igbo ma ndị kwenyere Chukwu ọkwa ha ka a na-akpọ oku a maka na eziokwu a sị na ndị Igbo adịghị agba ọsọ mmiri n'oge mana anyị ga na-ekwu ka ha wee nụ wee gba ọsọ mmiri a n'oge anyị ekwuwogo ọtụtụ oge anyị agagokwa ebe dị iche iche na-ezisa ozi a Chineke sị ka anyị zie ndị Igbo banyere nnwere onwe nke Biafra ebe anyị jegara na ọtụtụ ihe merenụ na ndị na-aghọtaghị ihe anyị na-akọ o riri nne ozi a malitekwara since 2012 ọ bụrọkwa ife taata ozi a na-aga anyị agaa n'ebe dị iche iche anyị agago n'ala niile a na-asụ igbo baa na gọọmenti jekwuo ndị a kpọrọ ndị igwe traditional rulers bụ ndị kwesịrị ibulu ozi a ka o wee banyezie to the grassroots anyị jechara mitin anyị na ha nọchaa kọwachara ha ihe chukwu kwuru banyere nnwere onwe ndị igbo mana ha aghọtaghịkwa ya ọtụtụ ghọtara ya ghọtara ya otu fa si ghọta mana ọ gaghị fa anyị gakwara ha sị anyị anyị jebe n'ebe a na-akpọ obu gad onye ọbụla bụ onye igbo maara ebe a na-akpọ obu gad ebe ndị Igbo si pụta anyị jekwara ebe ahụ anyị mitikwara onye isi kọwachara ya ihe Chukwu na-ekwu o doro ya anya na ozi a abụghị ozi mmadụ na ozi a sitere na Chineke o mekwara ihe o nwere ike ime mana o kweghị mmeru n'isi maka ndị ya na ya dị arụ ọrụ aghọtachaghị ya and ihe ọzọkwa na-enye ndị be anyị nsogbu dịka anyị na-ezipụ ozi a bụ ha chere na nnwere onwe Biafra na a ga-ebukwasị ya n'elu ịkpọ isi ala nye arụsị ma ọ bụ ife arụsị dịka m kwuru na mbụ na chukwu adị acompromise kwa okwu ya na ala biafra ga-abụ ala dị nsọ and na ndị ga-abata na ya ga-eje ozi a ga-abụ ndị dị nsọ o wee bụrụ ife mgbagwoju anya na ife ekwerọ fa bụ ya ghọta ife ma ndị igbo anyị maka ọtụtụ na-etinye aka n'ebe ekwesịghị ọ fịara ha ahụ nghọta ka a ga-esi wee nwee biafra a maka na chukwu kwuru na ịkpọ isi ala nye arụsị adịghịkwa ya na ndị na-eje ebe dị iche iche ma ndị na-eje n'otu nzuzo dị iche iche n'otu ndị mmụọ mmiri na ọ bụ okwu ya ka chukwu na-ekwu na ọ ga-ekpochakwa ala igbo bụ ala biafra ọ ga-asanitizekwa the land and na ọ sị na ya na-abịazi ebe anyị chere na anyị nwezi ala na ọ bụzị mmadụ nwe ala onye kere enigwe na ụwa ọ sị na ọbịbịa ọ na-abịa bụ ka ọ bịazie ihe ọbụla ị nwere dịka mmadụ ma ndị chere na ego ga-azọpụta chere na ego ahụ ha nwere ga-eme ka ha nọsie ike n'ihe a na-ekwu na ọ gbasaghị ha chukwu wee sị na ya ga-abịa iwerezi ihe niile o kere eke ebe ahụ anyị gbakwasara ụkwụ karịsịa ebe ndị igbo gbakwasara ụkwụ bụ na ego o wee sị na ọ bịazịa nakọrọ anyị nwa bụ ndị igbo niile ego ahụ anyị nwere ka ọ maziara ebe anyị ga-agbakwasị ụkwụ maka na ị na-ekwu ndị igbo onye dobe ego o mechie ntị ya o chee na ego ga-azọpụta but money is not everything it can't solve all things ebe chukwu kwuru na ya ga-abịa werekwazi ala nyanwa nwe ngwa n'ime ahịa i debere n'ala na ị ga-eburu ebe ahụ ị na-eme gị na mmụọ mmiri gị ị ga-akwaranụ ngwongwo gị onye kere enigwe na ala kee mmiri ọ ga-abịakwu were mmiri ọ bịa iwere mmiri ị ga-ajụ ajụ ị ga-enyenụ ya efe nụ ka onye kere mmiri wee werekwazie mmiri naanị ịnọ wee na-eme mkpọtụ anyị na-eme na o nwerọ ife na-eme mana ife na-emekwa chukwu wee na-aba wee sị anyị gaba ọzọ anyị wee jekata ya dịka m gwara unu ọtụtụ afọ a gagoro ije a mana ọ mịtabeghị ezi mkpụrụ wee rukwa n'oge a and nke anyị na-ekwuzi kịta bụ na chukwu sịzị anyị jekwa mee ka ndị igbo mara ọzọ na ọbịbịa ọ na-abịa bụ judgment ka ọ ga-eji wee bịazi na ọ bụrụ na anyị anụghị na anyị ga-anụzi ya site n'ihe ike iwe ọcha ị fụ na judgment ahụ ọ dropụbago mmiri judgment ahụ ezobegokwa already mana ọ ka na-ezo nwayọọ nwayọọ izosi ike bụzi na o nwee ike ndụ adị ya ndụ ndị mmadụ abanye na ya chukwu kwuru okwu sị onye ọbụla ị mara na ị nọ ebe abụghị ala igbo gbadaa ala igbo jụọ chukwu nụ ka ọ gwa gị ebe ọ chọrọ ka i me establish ọ bụrụ na ọ sị gị na ọ bụrọ n'ugwu awụsa na ọ chọrọ ka ị gbadata ana igbo dịka ọ na-eti mkpu anyị naba o kwuo ihe ahụ weta revelations nye anyị sị anyị the first revelation ọ nyere ọ sị na oge elugo mgbe ndị igbo ga-arapụ ebe ọbụla ha nọ wee lachigha azụ back to their land n'ebe ahụ ka anyị ga-anọ ọ kwado anyị for this great restoration mana gịnị ka a na-eme kedu ife anyị na-akọwa na oge eruo na dịka m gwara unu mgbe o kwuru onye ọbụla naba ọtụtụ ndị ekwetaghị na a ga-ana revelation wee na-ekwu wee sị the first one na ọ bụrụ na anyị anaghị na a na-eti mkpu na-enwego crisis onye ọbụla na according to the revelation ka let me just share it shortly o wee bụrụ na oge ruru a wee na-ekwu na time elugo the crisis abịago na onye ọbụla bụ onye igbo anọrọ n'ala igbo ka ọ kwakọwa ngwongwo ya kpọkọrọ ezinụlọ ya gbadaba ala igbo mana mgbe ihe a na-eme ọtụtụ kpọchiri ntị oge na-adịghị anya mmiri ahụ wee malite zobe mana ndị gbapụrụ ọsọ ndị eriro nne few people bụ ihe gbapụrụ ọsọ wee laa anị igbo mana ndị ọzọ ka nọ n'uche na ọ bụ okwu egwuregwu ka a na-egwu nọsiri ike n'ebe ha nọ mmiri ahụ wee bịasie ike wee zobezie gịnị meziri ndị ahụ gbapụrụ ọsọ ahụ n'oge bụ ndị dị safe ndị natara anị igbo mana ndị ahụ remain ka na-eche ma ọ bụ egwuregwu ka a na-akọ mmiri ahụ wee bidozie wee ribe ha wee ribe ha ndị ahụ natazirinụ according to revelation ka m na-akọwara gị ihe a ndị ahụ gbapụrụ ọsọ ahụ wee nata ka ha nalute ha na-eche kee ka anyị ga-esikwa wee na-eri nri anyị nwere ihe anyị ga-eri o nwekwana ihe anyị ji little thing ahụ anyị ji wee nata kee ka anyị ga-esi survive mana gịnị mere chukwu gosiri ha na ọ yanwa bụ chineke kpọnatara ha ihe oriri wee gbasị kapụ maka ha chere na agụụ ga-egbu ha mana mgbe ha nataziri in obedience nri dị ha wee na-eri nri n'ịnọzi na celebrate their coming back to Igbo nation to Biafra land ka a nọzi na-eselebreti ndị ahụ nataranụ anyị wee nụzie ụzụ akwa ọ ka bụkwa ihe mee na nrọ ka m na-akọwara gị ka ị wee ghọta na aka Chukwu dị n'ihe ọ na-eme dịka ụzụ akwa na-afịọzi ọ bụrụ ebe ndị ọzọ ma ugwu niile ndị igbo nọzi ndị jụrụ ịgbapụ ya ọsọ ụzụ akwa ahụ wee na-ada akwa na-afịọ wee bụzia na ọ ndị enweghị ike ịgbapụ before time e nyere ndị igbo n'eziokwu ihe a bụ nrọ mana gịnị na-eme n'oge a ọ kakwa mma ụmụnne m ajụjụ ka m chọọ ịjụ unu ọ na ọ karọ mma na anyị nara ka anyị dị ndụ agụụ ama egbu anyị maka na ndị igbo bụ ndị na-agba mbọ dịka anyị kwuru na mbụ dịka ị na-awọchị anyị ọnlaịn na ebe ọbụla onye igbo batara na ihe dị iche na-adị ebe ọbụla onye igbo batara ọ tọọnụ nya upside down ọ bụrụ a living place so na ị na-eche na ị nata na agụụ ga-agụgbu anyị gụgbue unu ọ ma agụgbu unu maka na chineke bụ a god onye na-ekwe nkwa ma mezue ya chukwu kwe nkwa ọ naghị ala azụ ọ ga-emezu nkwa o kwere so ị tụna ụjọ na ị nata kee ihe m ga-eme ị nata agụụ agụgbuo mụ na ụmụ m agụụ agụgbukwa according to revelation God nyere na ndị ahụ nataranụ na-enwe ọṅụ na-eselebrate their coming home mana ndị ọzọ ahụ kpachiri ntị na mmiri tabidoro mmiri ahụ bụ iwe chineke na ọ bụrọdụ fisikal mmiri ozuzo ọkwa iwe chineke bidoziri n'ebe ahụ ha nọ kee ka iwe chineke ga-esi wee bịa ebe fa nọ o nwee ike ọ bụzialụ na obodo ha nọ n'ime ya tọọnụziri against them wee gbube ha sọ chukwu maara etu jọjimenti ahụ ga-esi bịa ma gị mara na ọnwụ dị ebe a na-eti mkpu na-ebe akwa na alụ eme bụ ọnwụ na-ada kedu ife na-emezi ebe anwa ha nọ ya ka o ji dị mkpa na anyị ga-agbapụ ya ọsọ ọkwa revelation nke mbụ ka m kọ nke ịbụọ wee sị na obodo anyị nọ n'ime ya emegokwa espaya obodo anyị nọ n'ime ya a kpọrọ naijiria na o mego espaya and physically ndị ọbụla ma indeed people are saying it na naijiria has expired mana ha aghọtaghị ihe ha na-ekwu another revelation wee na-ekwukwa na naijiria emego expired naijiria has expired kedu ife a ga-emezie that the god of heaven wee sị na nya bụ ship o nwere ship ahụ na-asịnkịzi and ship ahụ bụ naijiria dịka m na-akọwara gị na ship ahụ nọzi na ocean na o mebiela o nweghị ihe a ga-emenwuzi ya ọzọ o wee sị na ihe ọ ga-eme ọ na-agwazi anyị dịka ụmụ ya dịka anyị nọ na-ekili na nya bụ nrọ o wee na-agwa anyị dịka ụmụ ya sị anyị ya ga-eje chọta ndị ọcha ga-abịa golu nya bụ ship ọ bụzi nọọ skrab ka fa goluzie nya anyị wee na-asị hei mba papa ego n'aka ndị ọcha abịana goluzie ship na anyị nwekwalu nọọ nnukwu aset ka ọ bụ anyị wee sị ya biko ọ bụrụ na anyị ga-ele ya skrab ka e lee ya skrab kama ndị ọcha ga-abịazi buru ha ncha niile o wee sị anyị anyị mara ihe anyị ga-eme na ihe ọ na-agwa anyị bụ na o mego expire and na o nweghị ihe a ga-alụta ya ọzọ either na o lele ya ma ọ bụ na anyịnwa buru ya jee lee skrab ma ọ bụ ọ rapụ ndị mba ọzọ ha abịazie goro ya anyị wee na-asịzi ya mba ka anyị gbagharịa jee chọọ ndị ga-abịa zụọ ya skrab na e legodi ya skrab na anyị ka nwere ezigbote ego anyị ga-ereta ya nrọ a wee kwụsị ebe a kedu ihe ọ na-akọwa achọrọ m ime ka ị ghọta ọ ka bụ ofu okwu a Chukwu na-asị ndị Igbo laanụ na oge eruwo ndị Igbo latabanụ na oge ezugo ship ahụ bụkwanụ obodo a bụ Naijiria na o mego expire onye ma ihe na-eme n'oge a ga-ekweta n'eziokwu na obodo anyị emega expire a wee na-asị na either na-arapụziri ndị mbịambịa ndị mba ọzọ abịagoghara obodo a ma ọ bụ na anyị nwa wekọrọ ihe anyị nọ n'ime ya mana ihe anyị meziri bụ ile ya scrap ilezi scrap bụ ọ ka nwe ihe anyị ka ga-elechata ka anyị werekwa ihe anyị wee gbapụ ọsọ tupu mmiri ocean abịazie kọvazie nya bụ ship ihe a bụ nrọ ka m kọwara mana ọ na-ekwukwa maka obodo a ihe jekọ ime n'ala anyị nọ n'ime ya anyị wee na-eti mkpu ndị igbo bikonu ka anyị pụọ n'oge tupu ihe emebie ka anyị nwee ike wee chịkọta ka anyị gee chukwu ntị ọ sị na ọ na-abịazi with judgment and the judgment a bụ ọnwụ dị ya ihe ịta ikikere eze dị ya anyị amaghị ka ọ ga-esi bịa mana ọ drọpụbago o mebego already agụụ ka na-abịa obere anyị na-eti mkpu ụmụnne m ka anyị mee ngwa ngwa bikonu ka anyị meghara ọdachi ka anyị ghara ịsị na chukwu na-ekwu okwu na anyị anụghịkwa o nwekwa ọ bụrụ na anyị na-agakwa oge na-abịa na anyị ga-akọwakwara unu mmụọ ebe ọ gwara anyị na ndị iro anyị chụkatara anyị gbukatazie anyị o luezie mgbe anyị bere akwa wee kpokuo the god of heaven o wee gbadata wee zaa anyị ekpere ana m arịọ onye ọbụla nụrụ ozi a anyị ka ga na-abịa na-ezikwa ozi a ganye na o ruwe ntị ọbụla ka onye ọbụla ghara ịsị na o nwee reason na o mere ihe chukwu kwuru ka anyị mee biko ị nụ ya tụsabakwa ozi a ka ọ gaba viral kwube ya n'ezie ebe ọbụla ị nọ ma ndị nọ na gọọmenti ndị igbo niile ndị igwe and cabinet anyị jechagoro bikonu busabazienụ ozi a maka na oke mmiri ahụ abịabago already ka anyị wee gbapụ wee gbanarị iwe chineke a na-agbadata n'ala ka chineke nyere anyị aka dịka anyị ga-edebe okwu a ka o wee dịrị anyị na mma n'aha jizọs amen